Obere mgbe ekelekwa m unu efifie ọmakwa Ikenga eze mmiri enwere m ajụjụ Mm, ajụjụ ị nwere wụrụ ka ka ị kọwatụgoro m ihe gbasara oke ọfọ na nwunye ọfọ enwee ife dị ka oke ọfọ na nwunye ọfọ ka ọ dị okwu abụ scam ka enwee ife dị ka oke ọfọ na nwunye ọfọ then abịa na ọ- ihe gbasara dibịa ọfọ agwụ ọ nya bụ ọfọ a na-akpọ ọfọ dibịa ka ka ọfọ agwụ na-adị iche then ọfọ dibịa adị iche then ụmụ dị enwe ọfọ a na-anụ dịka ọgwụ like ọgwụ na-adị in form of ọfọ ya a na-anụ dị ọgwụ ọ dịka ọfọ ife ya ọ dịka ọfọ ee ụmụ ọfọ a sị na-ejicha anụ n'ebe anụ a na-asị na oke ọfọ o nwe o nwe ọgwụ na-adị ka ọfọ a na ọgwụ anụwazi ya ka ọfọ dị ka ọfọ ọ dị pọs ọ na-adị ọ na-adị onwe onwe ife dị otu a dị then ka i throwgoro m more light na ụmụ ọfọ ahụ eji anụ n'ebe anụ and ihe gbasara oke ọfọ na nwunye ọfọ na ọ bụ na enwe ife dị ka nwunye ọfọ amụ obiara na ndị gboo ekenekwa m ụnụ kene onye ọbụla kene ife na-emere ụnụ ife afa m bụkwa nwanne ụnụ nwoke udo iso Tochukwu Ikenga eze mmiri na na Edo ọkwa Nnewi ka m si eje a nwanne m nwoke jụrụ ajụjụ ịjụrụ ajụjụ m na-ajụ- m na-asagodo gị ajụjụ ofu ofu ịjụkọsịrị ọnụ maka nsa agha ofu ịjụ m nke ife bụ oke ọfọ na nwunye ọfọ na enwere oke ọfọ nwee nwunye ọfọ a nwanne m ife dịkwa n'ụwa a wụ n'ife onye kpọrọ nkịta ya ka ọ ya aza ịkpọ nkụta ịgo nkụta kpọ ya Jesus ọza Jesus ịkpọ ya ịkpọ ya em, em, soro udo ọza soro udo ịkpọ ya ijiji ọza ijiji ịkpọ ya mgbele ọza mgbele ghọtago ehe ife a kịta a na-akpọ oke ite oke ite oke ite igbu ịchọ ite nke ogbukọchọba ya abụrụja anụ buru ọbara buru afọ anụ buru udude buru ife ọnụ igweta na gwọkọcha n'ime ite gbalụghe gọdorie wakeye obu ibu ịkpọ ya itekwuru danda ọzaba itekwuru danda ịkpọ ya oke ite ọzaba oke ite ịkpọ ya nwunye ite ọzaba nwunye ite ịkpọ ya oke na nwunye ite ọzaba oke na nwunye ite ịghọtago ịkpọ ya drọn ntakasị ife ịkpọ na ọ na-aza ịghọtago ọ ife onye kpọrọ nkụta ka ọ na-aza ha ọ nya wụ ife m ji wee sagha ajụjụ ya jụrụ m na o nwe ife bụ oke ọfọ na nwunye ọfọ ha ehe Em, ọ- ịkpọ ya oke ọzawa oke kpọ ya nwunye ọzawa nwunye na ọkwa mana o nweghị ife dị ka na nke a wụ oke ọfọ na nke a wụ nwunye ọfọ Mm? Mm. ka m gwa reason eji wee nwee oke ọfọ na ife eji enwe oke ọfọ ọwụ na ọfọ ahụ na-eme ife ike ọ na-apụ n'ike ọ ọfọ awụzịghị ordinary ọfọ ọfọ ahụ na-agwara ụkpọrọ gị oke ọfọ esigo n'ordinary ọfọ pụọ o sigo n'ọfọ mmụọ ọfọ mmụọ ji eri oriri ọ ka enwego intense vibration the vibration of that ọfọ adịgo too high ọ dịgo too high that na ọfọ aha wụwago mmụọ nke iche ọfọ aha wụzi mmụọ nke iche ịghọtago ọfọ aha abụrọzi ife mmụọ afele mmụọ ji eri oke ọfọ aha wụzi mmụọ na-eri oke n'onwe ịghọtago na ife eji wee kpọ ya oke ọfọ na ọfọ aha adụgo oke oke ego nya o bugo ibu o nwego the higher frequency abatago na ya ọfọ aha abụrọzi if- of- ọ- ife afele mmụọ ji eri oke maka na ọfọ wụ afele mmụọ ji eri oke wụrụ ikikere eji agwa mmụọ okwu ịghọtago ehe mana but in a situation whereby na the ọfọ abụrụgo mmụọ n'onwe ọ bụrọzi ọfọ ka ọ ife ọ bụzi wụ oke ọfọ n'izi eji akpọ oke ọfọ na-edifferentiate ya from ordinary ọfọ ka a na-akọwaziri na nke a wụzi nnukwute ọfọ ezi na ọ bụrọzi ọfọ ordinary mmụọ na ọfọ wụzi mmụọ n'onwe ọ nya wụ oke ọfọ ọ nya ka eji akpọ ya oke ọfọ na ọha na ọha ebu amụma ọ bụrụ ike ọ bụrụzie nwaanyị na nwoke mba a na-achọ ịkọwa na the ọfọ ọ dụzi nnukwu na ọ dụzi oke ya na ọ gbaziri agba na ọhọzi ordinary ọfọ i che ka ọ wụ mm? ọ nya ife eji akpọ ya oke ọfọ na-akpọ ya nwunye ọfọ ee o nweghị ọfọ ekepụta n'ụwa sị na nke a wụ oke kepụta nke na-esi na ọ mmadụ ya eme ya ọ wụrụ oke mmadụ ya emekwa ya ọ wụrụ nwunye ịghọtago ọ nya wụ oke ọfọ then ajụjụ nke ịbụọ ị jụrụ wee sị o nwere ọfọ a na-anụ ọgwụ anụ wee a na-anụcha ọgwụ tinye ya n'ime ọfọ ahụ ọfọ ahụ wụrụ ọ nya wụ oke ọfọzi ọgwụ ahụ a nụrụ anụ tinye wee mee incantation wee dọtuo mmụọ wee wakee mmụọ the ọgwụ wee si ọgwụ aha nya nọ n'ime ọfọ alụwa ọrụ ọgwụ ahụ nọ n'ime ọfọ ahụ na-ekuzi ume wụrụzie mmụọ nke iche iche ị na-egburu ya anụ ị na-egburu ya anụ ị na-egburu ya anụ ọ na-ebu ọ na-ebu ọ na-ebu ọ na-ebu ọ na-ebu ịghọtago ọ mmụọ dị na-eri ọ na-ebu so the mmụọ ọfọ ahụ na-eri oke ọf- mmụọ ọfọ ahụ a na-ebu ị na-egburu ya na ọ na-ebu ọ nya wụ ọfọ etu ọ nya wụ ọfọ aha na-eghe ya ọgwụ n'ime ụfọdụ wụrụkwa na ọha ọgwụ a nụrụ anụ ka a na-eti ụfọdụ wụrụ nke a na-esu esu na-esuchara esu tinye ya n'ime ọgwụ ọfọ ahụ

because na dibịa na-aga ụwa ọgwụ kwa itikwa ọfọ ya wụrụkwa ọgwụ ma ọ wụ ọfọ aha a wakere na o nwere okuku o ji alụ ọrụ ife a kịta awụrụgo an energy created by yourself ọ bụrụzie mmụọ nke ife ị gwa nya o je na-eme amaghị m na ị na-aghọta ife m na-ekwu ọ nya wụ oke ọfọ and ọ nya wụ ọfọ anyị na-ekwu o nwere ọfọ a na-awụnye ọgwụ n'ime yes a na-awụ ha then ajụjụ nke ịbụọ ị na-ajụ wee wụrụ oke ọfọ ahụ ọ nya wụ ọfọ ama m na ọ nya wụ ajụjụ ị jụrụ ka mbe ka m gegharịkwa ife a ka m dị sure na ajụjụ ị jụrụ ụdị ife ahụ ee ajụjụ nke ịtọ ị jụrụ ajụ wee jụọ m ọ- mụ kọwatụ ife dị ka ọfọ agwụ ọ nya wụ ọfọ dibịa ka a na-enwe ọfọ dibịa nwee ọfọ agwụ iche ee ọ dependịrị etu onye si wee bido- fizi dozie isi ọrụ ya nụ ịghọtago ọ dependịrị etu onye si wee dozie ọrụ ya nụ o nwere ndị na-eto ntọala ọrụ ha n'ọgwụ nwee ndị na-atọ ntọ ọrụ ha na mmụọ o nwere ndị na-atọ ntọ ntọala ọrụ ha n'ọgwụ nwee ndị na-atọ ntọala ọrụ ha na mmụọ so etu i si wee tọ ntọala ọrụ ya egosi ya determine ife ị ya-eji arụ ọrụ ahụ ka m malụ gị ụzọ ọfọ naabọ dibịa na-enwe dibịa nwere ike iji na-arụ ọrụ o nwere dibịa ị ya-eje be ọ wụrụ na the main ọfọ o ji alụkarị ọrụ wụ oke ọfọ reason o nwere ndị dibịa believe-uru na ife ha ji eji oke ọfọ were alụ ọrụ wụ ọ bụrụ na ọnụ ha adịghị ile ka ọfọ dị ile oke ọfọ ọ wụ ọfọ a na-akwado dibịa na-akwado ụfọdụ na-akpọ ya ezumezu ọfọ ụfọdụ na-akpọ ya oke ọfọ oke ọfọ dibịa ụfọdụ na-akpọ ya ọfọ dibịa wụ ọgwụ dibịa na-akwadocha tii na ọfọ ka ọ ya-awụ o kwucha okwu tie na ana ka ọfọ ọrụ ahụ ọ lụrụ dị ile mostly ndị dibịa na-agwọta ọgwụ oke ọfọ wụ ọgwụ dibịa na-akwadocha tii na ọfọ which is nke a ị jụrụ mụ na o nwere ọgwụ na-adị n'ọfọ ọ nya wụ ọgwụ dibịa na-akwadocha tii na ọfọ for activeness of the work dibịa ha na-alụ maka ndị nọ into ọgwụ wụ ọgwụ ka ha ji wee firi isi because ife dị na ọrụ dibịa a anyị na-eme wụ kedu ife i ji wee fili isi kedu ife i ji wee tọ ntọana ọlụ ghụ ọ wụ na ọgwụ ka i ji tọ ntọana ọlụ ghụ ị mana ị ya-adị eme na ọgwụ ọ wụ na mmụọ ka i ji tọ ntọana ọlụ ghụ ị mana ị ya-adị eme na mmụọ ikekwe na oke ọfọ ọ wụ ndị some of them let me not put it generally some of them wụ ndị ike ịsọ nsọ adụrọ ịsọ nsọ mmụọ adụrọ some of them wụ ndị ike achọghị ijeje bute alụsị mba some of them wụ ndị achọghị ijeje bute oke ite ha ya-eji were me dibịa ha ejiri aka decide ka ha kwadoro onwe ha oke ọfọ oke ọfọ ahụ ya adụ very ha ya akwadosi ya ike ọ ya enye aka na-ebupụ ọrụ ha na-alụ ọrụ ọrụ na ọrụ ha ada na-alụ ha eburu oke ọfọ ahụ wee na-alụ ọrụ ahụ reason wụ na ọfọ ahụ ife e ji wee kwado ya wụ ka o nwee ike na-ebupụ ọrụ ha ka ọrụ ha na-ele alụsịara mmadụ ọrụ tido ya ọfọ ahụ ka o lee maka na ọfọ ahụ na onwe ya wụ ọgwụ agwọchara mmadụ ọgwụ tido ya ọfọ ahụ ka o lee maka na ọfọ ahụ na onwe ya wụ ọgwụ na-ebu apụ na-eme na ọrụ ya adị ile ọ nya wụ oke ọfọ ahụ so some of them tọrọ ntọala dibịa ha n'ọgwụ wụ sọsọ nya ka ha na-e-use were alụrụ onwe ha ọrụ ị ghọtago nyanwa ka ha na-e-use ya ka ha na-eji were alụrụ onwe ha ọrụ ị mara ndị tọrọ onwe ha tọrọ onwe ha ntọala dibịa ha n'ọgwụ na ife ha dụkarị after ya wụ ịgwọ ọgwụ na ha needịha ime mmụọ o nwere dibịa ị ya-ahụ ifube ife ọ na-egburu ndị isi ebe na ya na ikekwe once in a year once in a year ahụ wụrụ mgbe a ya-eri ji o nwere dibịa ị ya-ahụ ife ọ na-egburu agwụ ya na once in a year once in a year ahụ wụrụ mgbe ọ ya eme emume agwụ o nwere dibịa ị ya-afụ ife ọ na-egburu onye nwe ya na once in a year onwe dibia ị ya afụ ife ọ na-egburu ọgwụ dobe ya na oke ite o dewere ebe o ji alụ dibia ma ọ bụ ụfọdụ ebe o ji alụ dibia every week ọ na-egburu ya anụ maka gịnị maka na ọ tọrọ ntọala ya ọ- ọrụ ya n'ọgwụ so ife ahụ na-eme ka ọgwụ ọrụ ọ na-arụ na-adị ile ọ ya adị echukwa steady because na mmụọ riju afọ wee pụọ mmụọ na-eri ọ na-ebu the more ọgwụ ahụ na-eri oriri the more ọgwụ ahụ na-ebu nwee ike na-elere ya ọrụ ịfụgo that is the thing ụmụ nwoke ụfọdụ ife ọ na-adịkarị n'aka ha wụ ndị dibịa ụmụ nwoke even though na kịta n'ụwa kịta ebidogo lụwara ya ụmụ nwaanyị mana afụbeghị nwaanyị ọ dị n'aka ya ahụ n'afọ because na nwaanyị ọbụna biri aka ya n'oke ọfọ na ndị ichie na-akpọ ya na alụ ka o merụ o mere alụ agbatago ya n'afa ebe mmadụ ịtọrị ma ọ wụ anọ amago m na onwega ụmụ eze nwaanyị mmadụ one bịago n'afa m na-agbara afa owu na onwere ọfọ akwadoro ha wa ọgwụ m na-agba afa ọ na-aba n'afa na onwere ọgwụ onye a na-eriri oke nọdụ na ọfọ na alụ ka ọwụ mgbagide gbagide gbagide gbata ya confirm ọnụ oke ọfọ jụọ ha onwere oke ọfọ idebere be gị ọ sị ya na ezumezu ọfọ ha ma ọ n'ọfọ o ji eme dibịa ma ọ n'ọfọ nna ọrụ ha kwadoro ha agwa ya na ndị ichie gwara na ya buru jee tụfuo na ọ na-enye nsogbu sometimes ụfọdụ ekwe tụfuo sometimes ụfọdụ aha ekwe ma anya mmadụ ahịa ife ma mgbata afa gwa gị eziokwu ife m fụ n'afa ịchọọ gị mee ịchọọ gị hapụ ya ịghọtago so nọọ ndị dibịa na-akwadokarị oke ọfọ ahụ were oke ọfọ ahụ were alụ ọrụ maka ndị tọrọ ntọala dibịa ha na mmụọ kama na ebe ha na-enwezi nsogbu wụ na ha aha enwe principles eji eme mmụọ ịghọtago ebe ọ na-ese okwu kịta so n'ebe ọ na-ese okwu ọ na-eme na the ọfọ ahụ na is either na ọfọ ahụ na-adụkọ ọdụ condemn ma ọ wụ na ọfọ ahụ na dibịa na-afụ ụzọ n'afa ndị mmadụ na-agba afa ndị ichie nwere ike na-aba mba na the ọfọ maka ọfọ ma ọ wụ agwụ nwere ike na-aba mba maka the ọfọ ma ọ wụ onye ụwa nwere ike na-aba mba na the ọfọ na ha enweghị principle eji ahandle ọfọ ahụ some of them na-eme ha chọrọ igburu ndị ichie anụ ha eburukwa the same ọgwụ ahụ bupụta na okwu ebe ndị ichie a na-egburu ndị ichie anụ na ọ na- ndị- ọ- ọ were ọgwụ ọfọ ahụ gbukọsara ndị ichie anụ ụfọdụ na-eme ha chọrọ igburu agwụ ha anụ ha eburukwa the same oke ọfọ nwa ọgwụ ahụ debekwa na agwụ ha wee were egbukọsara ya na agwụ anụ so agwụ abịazie na-aba mba na ha na ọgwụ na-eri oriri ndị ichie a na-aba mba na na-enyekọsị ya na ọgwụ oriri ha eji maka ịgba ọfọ ahụ ọchụ because ị ya compare mmụọ na ọgwụ mmụọ karịrị ọgwụ ụfọdụ ewere iwe chụpụ ọfọ ahụ chụpụ mmụọ ọfọ ahụ ji arụ ọrụ dibịa bịazi ọ na-egburu ọfọ anụ na-egbu na anụ nkịta ọ na-enye nso ọwụrụ ajọ ndị na-enye dibịa ahụ echi niile ọnọkata ofu aka oghere enyewe dibịa nsogbu onwee accident ahụ a na-arịa tee ahụ ha arịa tee ọnọkata ihu ọrụ ya emechizi ọ sị na onwezi ife ọ na-aghọta n'ihu ọrụ ya some of them ada ama the principle eji eme mmụọ so ọ bịazi ọ na-ese okwu na mmụọ alụwaziela ụta ma ọrụ alụla eleghị ele e nwere ike mgbe izi akwadola ọfa aha ofu dibịa na-eyi uzu ya na-alụ ọrụ ọ na-ele ọ na-alụ ọrụ ọ na-ele ọ na-alụ ọrụ ọ na-ele dị ọfa dụ active mmụọ enepụrụ ya anya maka na ọ na ịkpọ ha ije hụ na mmụọ ya nwa ife gbasa ọ nepụrụ gị anya as long as ọ wụ na ọgwụ ka i focusịrị iji wee rụọ ọrụ ha enepụrụ gị anya dị ife ha gbawụ mgbe ihe emere ha oriri mere ha oriri ha ị ghọtago mana a na ha megidozie ebezie ha eburu ọfa ahụ wee jeje commit ya na ndị ichie ichere na ha buru ọfa ahụ dọba were gbuoro ndị ichie anụ ma ọ na ha buru ọfa ahụ debe na ha kwa ha were gburu mgbe ha ya egbu anụ ma ọ na buru ọfa ahụ debe na ofe alụsị na ha na ha ya egbu anụ ọgụ esu because na ndị ichie ahụ eme ọgwụ ala ahụ because ọgwụ dụ independent ọ dụha ọgwụ dụ under control of ndị ichie ọgwụ dụ independent away from ndị ichie ndị ichie ahụ ya control nwe so ndị ichie bezi ebe ha challenge edi ọfọ ya pụọ ma o nwe ọrụ ọ jere ịlụ ndị ichie egosi ya ọfọ edewe ahụ na o rie na efi ma ọ na o rie na ebunu nwaanyị ọ eji wee eji challenge na ọ ya apụ na ọ dị independent ọgụ eseti ebe dibia ahụ anụwa ọgụ ikekwe dibia ma na ife na-eme because ife a na-agbazi kịta na na-agbazi onye afa na-agwa ya na amosu na-enye nsogbu na o nwere ọgwụ na-enye nsogbu na o nwe dibia na-akọ ya ọgwụ na ọgwụ o jeje na-emebi ọgwụ dibia na-akọ ya onwe dibia niile dibia 200 nọ around him ya na dibia 200 awụrụ ndị ilo ife dibịa na-agbara ya afa ya adagwa na ha na-achọ ọdịda ya na ha chọghọ ka ọ gaa n'ilu na ha na-akụ ya ọgwụ yes o nwere ọgwụ na-enye ya nsogbu reason because na ọgwụ ahụ oke ọfa ahụ akwadoro ya adịgo contradicted emelụ ge mbụ ndị ichie so ọ na-egbuziri oke ọfa ahụ anụ ọ na-akụ ya nsi na-enye nsogbu ma ọ na oke ọfa ha kwadoro ya ndị ichie ewerugo oke ọfa ma ọ na agwụ ewego oke ọfa ma ọ na chi ewego oke ọfa ahụ na-anụ ya ọgụ because na o were o ji oke ọfa ahụ wee trespass ya ebe ọ kwesịghị ịba ọ na-agbazi afa a na-agwa ya na amosu na-enye nso onye jee lụọ ọrụ amosu ọtọ na-arụ ọrụ amosu ine na-ahụ ya razor blade ahụ ya niile iche na ikekwe na ọ gwọrọ ọgwụ dị mma ya ma na ọgwụ amosu ka ọ ka jikọrọ ahụ ya gwa na ndị amosu na-enye nsogbu na ndị dibịa nọ be ha achọghọ ka ọ gaa n'iru na na-akụ ya nsi na na-akụ ya ọgwụ oke ọfa ahụ na-eri ya because na o bu oke ọfa ahụ trespass ya baa ebe o kwesịghị ịba ọ nya dị problem na-enye ha orientation ife ha ma ụlọ ọrụ ha kwadocha ha arụ ha ọfa ahụ eburu ebi ha na ọfa ka ha eji eme dibịa vum ha eburu ewere mee dibịa onye ebuzi ọfa ahụ o jee na agwụ onye ebu eje na ndị ichie onye ebu eje na ọgwụ onye ebu eje na chi onye ebu eje na ogwugwu onye ebukwa eje na ọda ọmụmụ ọ bịazi ọ na-acause okwu na ụka be onye ahụ ọ ya makwana ife na-eme dibịa onye ya agbata ya otu ka ike ifu dibịa ya gbacha afa gwa ya na ọgwụ na o debe ebe na-enye ya nsogbu o nwere ike o jere gbaa ọgba afa be dibịa dibịa gwa ya na ọgwụ ya dị oturu odi hei na ọgwụ na-apụ ọkụ ya jee na na- na- na ego na-abịa ọ ya nọ na ego na-abịa nwee accident i fugo the problem enweghị onye nyere the principle of that oke ọfa ahụ o were ji trespass ya gafee ebe o kwesịghị ịba baa ebe o kwesịghị ịba wee were wee jee mee oriri o wee bute esemokwu n'ụlọ ọrụ ya echi niile ọ gwa na ọ gakata n'ihu dawazi adawa echi niile ọ gwa na ọ mazi ife na-eme na ndị dibịa niile ya na ya na-abụ nọ na-akụzi ya nsi na ha na-agwọ ọgwụ ọjọọ n'isi na ha na-ata ya amosu na ha achọghị ka o kunie oke ọfọ o dobe ebe na-ata ya amosu ahụ ị fụgo ife na-ese okwu ọ ya na-ebute esemokwu be dibịa because na ọfa ahụ e trespass go gafee ebe o kwesịghị ịgafe ha ewejezi mmụọ ewerugo mmụọ na-eme ewerugo ọgwụ na-eme ihe na mmụọ that's why ya every time ana m eti na-agwa ndị mmadụ ị chọrọ ime ọgwụ mee ọgwụ ị chọrọ ime mmụọ mee mmụọ ghọtago so ha bịazi were oke ọfa wee firi isi mba ha niile ewu n'oke just like dibịa butere oke ite were alụ dibịa ife niile o nwe onye ahụ ekpere ile ọma n'oke ite ahụ o nwe ọrụ ọ ya alụ n'oke ite ahụ ife ọnaghị ife ọ ya eje n'oke ite ahụ o chefuo na o nwere agwụ chefuo na o nwere ndị ichie chefuo na o nwere ichie chefuo na o nwere ndị mmiri ife niile wuzi n'oke ite ahụ sometimes mmụọ ya nọ be ebebe n'anya fụ na ọ na-enye oke ite ahụ ma ọ nọ danụ inye mmụọ ha enupụrụ ya aka ha gbakụtazie ya azụ ya mere mbọsị o megidoziere ike gwụọ ọgwụ o nwe ife obere ife mmadụ mere ya ọ tụ ya ọ jọzie ya ayọ na ndị ichie ha eghe ya ọnụ ọ yọ na ndị mmiri ya eghe ya ọnụ ọ yọ na agwụ ya eghe ya ọnụ, maka na o jizi ọgwụ wee firi isi ife ha adazi agwa ya jekwuru ọgwụ i ji firi isi nụnụ ọ kwesị na oke ọfọ wụzie ọra ọjọ emeghe na oke ọfọ nụnụ ọ na-atọrọ ya na-agba na-akwụnị na-agbanị ka ọ ga ọ ya gazi because na mmụọ nọ be ya agbakụtago ya azụ maka na o ji ọgwụ wee firi isi ọ ya na-ebutekwa na ebebe dibịa dibịa dibịa aghakọsị aghakọsị aka oghere ya karịa ebikasị onu n'ebe niile iwe mmụọ ị na-agba dibịa afọ ị na-ajọ okozugbo dibịa dị ife a iwe mmụọ eju dibịa n'ahụ onwezi ife ya ghọta na-aga aga ọnọkọta ọsọ na mkpuchi gị azụ ka nkọ n'afọ ya mmụọ asuppress go oke ọfọ ma ọwa ọgwụ o ji arụ ọrụ gbakụta ya azụ ọ na-agbanị ị fụgo na ọ ya wụ ife ọzọ na-enye nsogbu be dibịa ahụ ka m bịakwa so owewe ya nwanne m ọ ya wụ oke ọfọ dibịa ji alụ ọrụ ọ ya wụ dibịa ndị tọrọ ntọ ana ha n'ọgwụ mana ọ wụ ndị dibịa ndị tọrọ ntọ ana ha na mmụọ recognized value agwụ o nwelu ma na agwụ ya na-alụ ọrụ for ndị lụrụ agwụ ọfụma ahụ because na most of the reason ụfọdụ dibịa ji eji ebu oke ọfa na ikekwa na ha elee n'anya na mmụọ ikekwa o kpee ile ọma na agwụ o nweghị ife ọ fụrụ o kpee na ndị ichie o nweghị ife ọ fụrụ o kpee na ndị mmiri o nweghị ife ọ fụrụ ọ dụzie frustrated na ikekwa onye tụzịrị arọ sị na ya kwado n'oke ọfọ ya eji alụ ọrụ ikekwe na oge agwụ ewee lụọ ọrụ mmadụ ọrụ o nweghị progress so ọ nọ jezie na-agba afa ka ọ mara ofu dibịa ụlọ dibịa ọgwụ ka ọ ya enweta ọ sị ya na ya kwado oke ọfọ nụnụ ya nwere oke ọfọ na-alụ n'ọrụ nụnụ na oke ọfọ ya da asolve-ụrụ ife niile akwa ifuge onye ahụ eje kwado oke ọfọ mana ọ na dibịa doziri agwụ ya ọfụma agwụ ya dị aktiv dozie ndị mmiri ọfụma ndị mmiri dị aktiv dozie ndị ichie ọfụma ndị ichie ya dị aktiv na-alụ ọrụ onye ụwa dị aktiv na-alụ ọrụ ana be nna ya dị aktiv na-alụ ọrụ o nidiha oke ọfọ iji mee dibịa ọgwụ ọfọ am- am- ọgwụ- ọrụ ọ lụlụ wee dị ile o nidiha oke ọfọ iji mee dibịa ọrụ ọ rụrụ wee dị ile ọ wụgodu na o nwere oke ọfọ o nwelu mana ọ kwadoro oke ọfọ ahụ si sekọndịrị dịka ama ama isara na ọ kwadoro ọ wachiri oke ọfọ ahụ n'oke ọfọ ndị nna ya ikekwe ụmụnna ya gbakụtara azụ o disaidizie ka ọ wachi ọwachi o buru dewe ọ na ọ kwadoro onwe ya oke ọfọ a si dibịa ikekwe na ọ ka ọ ya wee nwee ka ife si wee sie ike mgbe ụfọdụ ka o bupụta oke ọfọ oke ọfọ ahụ ikekwe ife onye na-ebupụta ebe wa na onye ji ya arụ ọrụ tu iwepụta ebe ọ wụ mbọsị ọ chọrọ igburu ya anụ o wepụta gbuoro ya anụ na ife o ji wee mere isi mmụọ ya wụ agwụ kpọrọ ya ọrụ bikọs agwụ bụ isi mmụọ dibịa agwụ bụ isi mmụọ dibịa ọfọ agwụ ya ahụ wụ ọfọ ọ ji alụrụ onwe ya ọrụ na ọgwụ ya ya fụkwu onye ke dị ya ụwa wụrụ o nweghị ife mere ife ahụ eti ihe sọ ọfọ agwụ o doziri ọfụma wụrụ ọfọ agwụ eti ihe ọgwụ eti ihe ugbo n'ugbo enweghị ife tiri ihe ọfọ agwụ ahụ ji eri oke ọ na-emekwa agwụ ya ọfụma na-enyeju agwụ ya afọ onye arụrụ gị ọrụ weta ọfọ agwụ wee lụọrụ gị ọrụ onye ma ife ọnụ bupụta ọfọ agwụ ya wee maka na agwụ ahụ ife ziri ya ọrụ ọ ndị mmiri ziri ya ọrụ ọ ndị ichie ziri ya ọrụ ọfọ agwụ ahụ ka ndị ichie ya eji alụ ọrụ in fact agwụ wụ ọgbakọ ọgbakọ na oz- ọgbakọ nzukọ ezumezu mmụọ dibịa agwụ bụ ibu agwụ wụ ọ bikọs ọ bikọs dibịa ọwụna nwere agwụ be ya ọ wụ na ọgbakọ nzukọ ka agwụ ka mmụọ mmụọ niile nọ be dibịa ahụ ọ agwụ ka o ji alụ ọrụ ndị ichie ọ agwụ ka ha ji alụ ọrụ mmiri ọ agwụ onye ụwa ọ agwụ alụsị agwụ mmụọ ọwụla wụ mmụọ nọ be dibịa ji agwụ dibịa alụ ọrụ so ọrụ ọwụna o ji agwụ ahụ wee lụ ya agazi ọ ndị ahụ ndị tọrọ ntọana dibịa ha na mmụọ enweghị m oke ọfọ m ji alụ ọrụ dibịa m ife sọkwa m ụgwọ ụdị ọgwụ sọkwa m chọrọ ịgwọ ọfọ agwụ m ụdị ọrụ sọkwa m chọrọ ịlụ ọfọ agwụ m ambịa ọ na-agazi very very well even more than ndị na-eme ka ọ bụ okwu ọfọ nwa because atọrọ m ntọana dibịa m na mmụọ agwụ m alụrụ ya ọfụma direct and rightful etu esi kwesị ịlụ agwụ ndị be nna m aka ji ọfọ agwụ be nna m bịa lụọrụ m agwụ rụchaa aka ji ọfọ agwụ ikwu nne m bịa lụọrụ m agwụ aka ji ọfọ agwụ ikwu nne nna m bịa lụọrụ m agwụ so agwụ m dụ nọmal etu agwụ kwesịrị isi wee dụ nụcha nji nwa anụrụ m okuku nụọ okuku agwụ okuku agwụ ọgwụ ọgwụ agwụ ya eji arụ ọrụ na ọrụ onwe ya okuku mgbe m chọrọ ịnụ okuku a ka m chọrọ ka m manụ m etinye ọgwụ na ọfọ agwụ m ha gwa m m anwakwana ya anwa m atraịkwana atraị m chọrọ ịnụ okuku m nụwa okuku nụwa okuku dọnyelụ agwụ m okuku ahụ ka agwụ m ji alụ ọrụ ọfọ agwụ m ka m ji emere onwe m dibịa atọrọ m ntọala nke m na mmụọ ndị mmiri m dị active dọrọ onwe ha mma but mmụọ nọ be m dị active enweghị m oke ọfọ that is much of a reason ma ejete mmadụ alụ inwe maka m enweghị afụghị m uru ọ baalụ m mmụọ nọ be m m gọdoro ha ji ha na-emere m ife m gwara ha in fact ị chọ ịmara mmụọ nọ be gị ha na-alụ ọrụ maa ha aka ị maa ha aka ị ma na ha na-alụ ọrụ ịghọtago so n'ọ nya awụ ajụjụ ị na ha ajụ na oke ọfọ ka dibịa ji kwesị iji mara ọfọ ka ọfọ agwụ ka ya ọfọ agwụ ka dibịa ji ife dị maraghị ọrụ ọ wụ mmụọ ụra maraghị ọrụ ọ wụ nya awụ isi mmụọ ọha ọgwụ ama ọgwụ aha ama mmadụ ọrụ ọgwụ substitution ka ọ wụ secondary ka enyemaka ngwa ọgwụ enyemaka ngwa mana ndị be anyị na-abizizie ndị be anyị ndị be anyị jizie wee melu all and all ha jizi emelu all and all n'ọdịnala Igbo mana ọgwụ is not all and all ọgwụ ekwesịghị ọrịa ịwụ ife mmadụ ya-eji wee fide isi n'ọdịnala Igbo ọgwụ wụ secondary after primary gachara the secondary zi wụ nọ na-eni ndizie ka a kpọọ ya ịghọtago nwanne m Eh, so dibịa tọrọ ntọ na ya na mmụọ na-eji ọfọ mmụọ emerụ dibịa dibịa tọrọ ntọ na ya na ọgwụ na-eji ọfọ ọ- ọ- ọ na-eji oke ọfọ ọgwụ were emere onwe ya dibịa ịghọtago na etu o si wee gazielu onye o si etu ahụ wee na-eme ya. ịghọtago ee na ọ nya awụ ajụjụ nke m na m- ife m nwere ịsa gị amahọ m na m asa gị ọfụma ị gekwazie ntị ọ na m asahọ jụkwa m ọzọ a na adụ m free taata enwe ife m na-eme demekwọnụ kama ka ọnụ ụnụ nwoke udo esomtochukwu ikenga eze mmiri n'anaedo kwa nnewi ka anyị si eje